No an a istentare a li cunvalidare s'arrestu a Asna Begun, sa pitzinna de bintichimb'annos, chi istabat chin Pietro Sanna, acusada de s'omicìdiu suo dae sa Metropolitan Police de Londra. Sa fèmina, bengalesa, naschia e paschia in Londra, a cantu resurtat, at mortu a istocadas a Pietro Sanna, chin unu atacu ferotze e a s'ispessada, segundu sos investigadores. Sa cunfirma est arribada eris a tardu mannu in su profilu ufitziale Twitter de sa Metropolitan Police. Un'incriminatzione formale, cussa de sa politzia inglesa chi como at sa cunfirma de su magistrau. Pro su chi pertocat sa cajone de s'omicìdiu, non b'at galu cunfirmas ufitziales, ma oramai non paret prus una fura mancada. Est istada sa pitzinna matessi a dare s'allarme, mutinde a su frade de Pietro, Giommaria. Pensende a s'isciòpero generale de sa sanidade sarda, chi s'at a fàghere in Casteddu su ses de trìbulas, CGIL CISL e UIL in sas dies coladas ant fatu un'assemblea pro analizare sa situatzione de su cumpartu in sa provìncia de Nùgoro e torrare a sutalineare sos problemas sinzalados meses faghet a sas istitutziones locales e regionales. Un'isciòperu e una protesta netzessària, iscriven sos segretàrios de sa Funtzione Pùblica Sandro Fronteddu de sa CGIL, Giorgio Mustaro de sa Cisl e Fulvia Murru de sa UIL, pro sa situatzione grave de su cumpartu e pro sa mancantza de rispostas subra s'organizatzione de su sistema nou, sos orgànicos, sas polìticas de su personale e contratuales. Una die de protesta pro pedire unu cunfrontu beru e unu percursu sicuru chi andet cara a una sanidade de calidade, unu sistema chi siat a curtzu a sos tzitadinos, unu modellu chi rispetet sos diritos de sos traballadores. Fintzas a pustis de sa mobilitatzione de aprile, sighint sos segretàrios, sos impinnos picados dae sa dirigèntzia de s'ATS e dae s'assessore non los ant rispetados e sa situatzione s'est agravada. Difatis sichin a mancare sos servìtzios in su territòriu, a s'indebilitare sas istruturas ospedalieras perifèricas custringhende sos malàdios a andare ifatu de sos ispidales tzitadinos pro si curare. Sa maggiorantzia de centru-sinistra chi est guvernende sa Regione sichit a pèrdere carchi petzu. A pustis de s'essia de sos Rossomori e de su Centru Democràticu oi est su movimentu La Base chi annuntziat s'essia dae sa coalitzione. La Base punnat a fraficare una coalitzione cìvicu-sardista pro garantire unu guvernu de sos sardos pro sos sardos. Una positzione chi su cussizeri regionale Gaetano Ledda aiat antitzipadu in ocasione de sa presentatzione de s'alleantzia chin su Partiu Sardu e sa naschida de su grupu consiliare Partiu Sardu La Base. S'acordu, iscrivet La Base, est su fundamentu de una proposta polìtica nova, aperta a totu sos movimentos e partios cìvicos e identitàrios, una proposta de guvernu cìvicu sardista, sèria e praticàbile, alternativa a sa situatzione de oje, chi totus amus provadu in sa pedde nostra. Dae printzìpiu de su mandadu amus criticadu a manera pùblica sa Giunta regionale, in campu sanitàriu e agrìculu, pro sa gestione burocràtica e dannaresa de sas patologias animales che a sa pesta suina e a sa limba blu, pro su disacatu de sa sanidade in sa Sardigna de mesu, pro sa derruta de su servìtziu sanitàriu in Nùgoro, Sòrgono e Otieri. In sos trasportos amus pedidu debbadas, de isòrbere sa Conventzione Tirrènia o de intervènnere chin sas cumpannias a pretziu bassu. Pro totu custu amus detzisu de truncare s'acordu. Il packaging come leva strategica per entrare nei mercati esteri Est su tìtulu de su seminàriu promòviu in Nùgoro dae sa Confartigianao Impresas Sardigna in collaboratzione chin s'Istitutu pro su Cummèrciu Èsteru a su cale an apicadu parte una bintina de aziendas agroalimentares sardas. S'obietivu est cussu de batire sos produtos sardos in sos mercados èsteros chin confetziones chi atiren sa clientela, a lu fàghere su seminàriu Gianfranco Lai, espertu de s'Istitutu Cummèrciu Èsteru. Ant partecipadu fintzas Stefano Mameli segretàriu regionale de sa Confartigianao e Pietro Mazzette segretàriu de Nùgoro e Ozastra. Su presidente de su Nùgoro Michele Artedino custu manzanu at cunsignadu sas craes de sa sotziedade a su sìndicu de Nùgoro Andrea Soddu. a lu dare ischire est su Comune chin d-unu comunicadu ufitziale. Artedino l'aiat annuntziadu sa chida colada, a s'acabbu de un'addòbiu fatu jòbia in sa sede de su Nùgoro Softball, pro valutare si bi fin sas conditziones pro mandare a dae nantis unu progetu ambitziosu. Ma sa risposta negativa de sa tzitade l'at cumbintu a dare sas dimissiones. Su sìndicu Soddu, si leghet in su comunicau, at pediu a su presidente dimissionàriu de bi pessare bene, torrende li gràssias a nùmene de sa tzitade de Nùgoro pro custos chimb'annos de impinnu mannu pro s'iscuadra e pro sa comunidade. Unu traballu de importu cussu de Michele Artedino, sutalìniat Soddu, capassu de picare in càrrigu su Nùgoro a unu passu dae su fallimentu e faghende l'arribbare a sa cuarta sèrie natzionale. Su sìndicu est jai traballande pro chircare de parare fronte a sa crisi de sa sotziedade. Su tempus est pacu ca sas iscritziones a su campionadu de Sèrie D iscadin su deche oto de trìbulas. Pro sa die tocat de presentare s'organigramma cumpletu de sa sotziedade, pacare sas iscritziones e presentare sas fideiussiones. In custas dies, concruit su comunicadu de su Comune, su Sìndicu Soddu est disponìbile pro adobiare totu sas pessones e sos grupos interessaos chin s'obietivu de sarbare sa prima iscuadra de fùbalu nugoresa ma fintzas una realtade sociale de importu mannu.